Moni ndine Jack nde nkhani yaifupi koma timwabe basi tagwirani chakumwa ticheze nde anthu amene mumaidziwako history kapena munatenga history mukudziwa kuti kalero isanayambike world war 1 kapena isanayambikenso world war 2 kapena nthawi ya cold war kunali zinthu zomwe zinapangisa kuti nkhondo iyambike ndi chimodzi mwa zinthu zinapangisa nkhondo zonsezo Inali arms race kapena tinene kuti kupikisana pakati pa mayiko. Aliyense kumakuziika kuti ine ndili ndi zida zamphamvu, ine ndiye ndili ndi zida zamphamvu eti. Kunena kuti isanayambike World War One amapikisana kwambiri inali Britain ndi Germany. Amapikisana kuti amene ali katswiri panyanja ndi ndani, amene ali ndi mashipi oopsa kwambiri panyanja ndi ndani. Ndiye kwa zaka zambiri king of the sea amakhala britain eti pamene germany imakhala ndi ndege zina zake zotani zoopsa kwambiri nde nthawi zambiri pasanayambike zitopotopo akaona kuti pa dziko payamba kukhala tension amapeza kuti mayiko amapanga show off kufuna kusonyeza kuti ife tili ndi zida zoopsa amapita mwina ku desert kuja kukayesa zida kumene kuja kuponya dala bomba loopsa lomwe alikonza kumene kuti maiko ena aone olo aposita mu news kunena kuti zida zomwe tili nazo ife ndi izi ndipo tikhoza kupanga destroy malo aakulu chonchi zotero zo eti zinapangika before world war one kenako dziko lililonse ineyo zida zanga zotere ineyo ndi zotere aliyense kufuna kuzipopa pamene paja mapeto ake Nanga si ngati mukupanga zida mukuyenera kugwiritsa ntchito, mapeto ake nkhondo anthu anafa ambirimbiri, second world war chimodzimodzi kunalinso arms race, eh German, Britain, France, maiko onsewa, Japan, eh kupikisana ife nde opambana apa, ife nde opambana apa eti, after first world war mpamene no kumabwera ma atomic bomb eti, kenako kuyambika cold war ija. kenako yi russia so nayonso ifenso tili ndi chani atomic bomb komano mabomba enawo ngoopsa kwambiri onena kuti chigwiritsidwireni ntchito kamodzi mu 1945 ndi usa imene inaponya mabomba ku japan sanabwerezenso chifukwa bomba limodzi kupha anthu 270 chakuti 1000 nthawi imodzi zinali zinthu zoti sizoona ayi sizoyenera nde mpaka pano sanabwerezenso koma kwapangidwano zida zoopsa kwambiri kuposa nthawi imeneyo eti kunena kuti amayesera ndithu amaponya zida zawo amaonesa ndege zawo amaonesa zinthu zosiyanasiyana zomwe zatani zomwe apanga nde munyengo inoyo zikuoneka ngati kuti kwayambikaso kachikhalidwe katiko kamene kaja ka arms race kuti pali kampikisano kena kake eti usa yakhala ikuonesa ndege zawo rq4 global hawk achina MQ9 Reaper eti ndege zoti zomwe zimachita ndegezo zoopsa kwambiri pa nyanja pake ali ndi mashipa onena kuti potera kaya ndege zambiri bwanji komanso kunyamula zida zambiri bwanji zoterozo nde mpameneno maiko amasiyanirana eti kuti maiko amatha kumaopa dziko lina lake makaka chifukwa cha zida zimene ali nazo eti nde Apapa China yatulutsa chida choopsa kwambiri cha nyuwani. Anachichita display koyamba mu 2024 November ku Aviation Show komano achichita upgrade chasanduka chida choopsa kwambiri kuti chatutumusa dziko. Akuchitchula kuti chi drone mothership. Chi Jiutian achipasa maina ambiri. Chi drone mothership ndi chachikulu mapiko ake okha 82 feet pamene chouluka mosalekeza 12 hours koma up to 36 hours malinga ndi zomwe ayikapo eti pakali panopo akuchimalizitsa kuchimanga ati weight yonyamukira chikamanyamuka kuchoka pansi ndi 16 tons pamene chimatha kunyamula katundu okwana 6 tons katunduyo kuphatikizapo zida iti zosiyanasiyana za nkhondo plus matekinoloji osiyanasiyana a nkhondo eti nde kungonena choncho pazokha zinali zosachititsa mantha kwenikweni nanga si maiko ena ali nazo zinthu ngati zonsezi komano chomwe chatutumusa anthu nchonena kuti akuitcha drone mothership ndipo akuitcha drone mothership pachifukwa chikumanyamula madroni akuwatchula kuti makamikaze nkungozitulusa nthawi imodzi zimakamikaze zija zonena kuti zikhoza kupanga zinthu zosiyanasiyana zitha kupezeka kuti akazivunga akazitulusa kuuluka pamwamba pa dziko lina lake zikhoza kuzimitsa ma communication system a dzikolo komanso kuba intelligence ya dzikolo komanso zikhoza kugwiritsidwa ntchito kuponya mamisayo ndiye ndi zida zoopsa kwambiri zonena kuti zikhoza kuwononga pa nthawi imodzi nde ayipanga kunena kuti iziuluka mmwamba kwambiri eti ikupita mmwamba kwambiri monena kuti altitude yake ikukhala kuti ili patali kwambiri ponena kuti sizitha kuchitidwa detect ndi radar eti radar yonena kuti ndege zikamauluka munthu ukhoza kuchita track ndege bwinobwino umatha kuchita track pali ma app kuti iyi ndege yakuti yanyamuka nthawi yakuti umatha kuchita check imakuonetsa location yake kuti apa kali pano ikuluka apa izikuonetsanso ndika ndika katuni komwe ka ndegeyo kuti apa ikudutsa apa ikudutsa apa umatha kupanga track imathandiza kuti ndege ija izidziwika kuti ikuyenda pakuti pakuti ndi radar koma izi zino azipanga zonena kuti zizikhala patali kwambiri kuti ndi radar yomwe singachite chani singapange detect nde akuitchulanso kuti ing- iku- akukhala ngati kuti ndi chicamouflage choopsa kwambiri nde jiutuni iyenda ulendo wake woyambirira mwezi wa mawa mu juni nde iyi ndi njira ina yongoonesa dziko kunena kuti osamatitola ife tili level ina eti tikhoza kukuponyerani makamikazi 100 akuti makamikazi 100 ma dronewo amatha kungotuluka nthawi imodzi in one second 100 onse atuluka zapita eti nde ndi njira yongodziwitsira dziko eti tikhoza kunena kuti part of arms race yokhayokhayi chimene ndimanena ichi chifukwa chake america ikutulutsa zawo awa akutulutsa zawo ena akuponya mabomba ku desert popanda anthu kufuna kungodziwitsa dziko kuti ndife oopsa osatitola iyayi eti koma zonsezo anthu amapangira chani Maiko amapangira chani? Amapangira faina kuti pa dziko lapansi pali tension akuopsezana. Nde ati ma expert anenetsa kuti swarm ya ma drone imeneyoyo kuti ndege ikapezeka kuti yatulusa zimenezozo ndizovuta kwambiri kupanga defend kuti amene akuchitidwa attack yo eti kuti ndizoopsa kwambiri. Ndimangofuna kupanga update kuti a China akuti apanga chi drone mothership. Chi ship ndi ndege koma chonyamula katundu oopsa, zida zoopsa kwambiri. nde kungosonyeza level yawo pa nthawi inoyo zikomo kwambiri.